Alhamdulila an bɛ foli di cɛ ni muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan waati nin kɔnɔ aw bɛ an filɛla waati na Togola TV kan dirɛkti la Togola TV jabaranin filɛbaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Kɔdiwari kɔnɔ ani jamana kɔ kan diɲɛ fan tan ani naani kɔnɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ dirɛkti la an b'aw fo Ayiwa ne bɛ ka kuma waati na o y'a ka animatɛri Fuseni kumakan ye n'a bɛ wele animatɛri filanin min bɛ k'an ta jabaranin na diɲɛ kɔnɔ an ka se ka ye fan bɛɛ lajɛlen dirɛkti la ayiwa o de Togola TV an b'o de sanfɛ international aw b'an bolo waati na a ye to n'an ye fo ka taa se laban ma an bɛ ɲadɔn kɛnɛ kan n'a fɔra ɲadɔn kɛnɛ ka se ka ɲadɔn i bɛ min dɔn i bɛ baara kɛ n'o de ye ɲadɔn kɛnɛ a ye to n'an ye fo ka taa se laban ma an bɛ kɔdiwari kɔnɔ kɔdiwari dugu juman o de ye Buwake ye Buwake fana kɔnɔ kartiyew b'a la kinw b'a la o ye kartiye juman ye o de an bɛ kartiye marɔkɔ n'a fɔra kartiye marɔkɔ an b'o yɔrɔ la waati na kartiye marɔkɔ jɔn fɛ yan alihamdulila yan dɔɔnin an bɛna s'a ma ji mɔla manɔgɔden sumalen don ka foliw d'a ma k'a waleɲuman dɔn k'a yira an b'a fɛ a ka salɔn kɔnɔ dirɛkti la min ye an karamɔgɔ ye ayiwa an karamɔgɔ Mamadu Kone n'an ko jinɛtigi madu an b'ale de fɛ yan mɛ an bɛna foli d'a ma fɔlɔ yan'an ka don baara kɔnɔ an karamɔgɔ i dansɔgɔ ko i ni ko da anba ayiwa waati n'an bɛ Togola TV sanfɛ folikan ɲuman bɛ e fɛ ka ɲɛsin Togola filɛ TV jabaranin filɛbagaw ma auzubillahi minash-shaytanir rajim bisimila Allahumma salli ala sayyidina ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ala k'an nafa ni sɔli na. Amina. Ala k'an nafa na bari. Amina. Ala k'an nafa na barika. Amina. Nin waati nin na an bɛ bɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Togola TV sanfɛ. An filɛbaga cɛman ani musoman. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin waati nin na. Wala. I y'a faamuya. Wa bɛ wele kafi. Ok.
Alhamdulilahi an karamɔgɔ ye foli kɛ Togola TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen a ye to n'an ye fo ka taa se dirɛkti la an bɛ jɛmukan min na ale de bɛ wele ko ɲadɔn kɛnɛ ɲadɔn kɛnɛ ye min ye i ye min dɔn i bɛ baara kɛ n'o de an bɛ ɲadɔn kɛnɛ kan n'a bɛ fɛ k'a ɲadɔn fana ayiwa a ka to n'an ye a bɛna ɲadɔn yann'a ka se a ban yɔrɔ ma ayiwa an karamɔgɔ ayiwa an kɔni b'i fɛ yan kosɛbɛ an bɛ fɛ k'a dɔn e ye jɔn ye i tɔgɔ ani jamu ani i bɔla jɔn ni jɔn na ani i bɔla jamana jumɛn inshallah o ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ ne fa tɔgɔ ye musa a jamu ye kɔnɛ musa kɔnɛ den de ye ne ba ye asata bamba i y'a faamuya o ye ne ba ye ne yɛrɛ tɔgɔ mahamadu kɔnɛ mɛ n dɔnna ni min ye o ye madu jina ye ka sɔrɔ n ka baara tagabolo fɛ madu jina alhamdulilayi an yɛrɛ ɲɛ b'a la fani min b'i la an b'i dɔn ni fani nin ka kɔrɔ an ɲɛ bɛ banfula dɔ la i kun na an ɲɛ bɛ fɛn dɔ sirilen na i kun na ayiwa an ɲɛ bɛ nin fana minɛlen i bolo ayiwa an ɲɛ bɛ nin duloki nin na an t'i dɔn ni an ka nin yira bi de ayiwa nin fani ninnu mun fani don an b'a fɛ k'o dɔn fɔlɔ alihamudulilayi o diyara n ye kosɛbɛ n y'a f'i ye i n'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na u bɛ ne wele madu jina ne ti baara wɛrɛ kɛ n bɛ furabɔ kɛ mɔgɔw ye ka yiri bɔ ka mɔgɔw kɛnɛya ka mɔgɔw furakɛ mɛ n'o ye jinɛtigiya ye n bɛ koli kɛ ka yɛlɛli kɛ nin fani nin min filɛ nin jinɛ bɛɛ n'a ka fani jinɛ bɛɛ n'a ka fani don jinɛ bonda ye jinɛ bonda saba don jinɛtigiw tulo b'a la bonda saba bonda saba jinɛ bonda ye jinɛ bonda saba don duniya yɛrɛ kɔnɔ n t'a fɔ buwake yɛrɛ duniya kɔnɔ jinɛ bonda ye jinɛ bonda saba n'a tɛmɛna o kan kaba tɔ tɛ
alhamdulilayi an bɛ madu kɔnɛ fɛ yan n'u b'a wele ko madu jina an b'a ka fɛ an b'a ka so kɔnɔ waati in na n'an ko ɲɛdɔn kɛnɛ an b'o de la direct la tugula tv sanfɛ ayiwa i y'i ka faniw cogo fɔ ko nin ye jina faniw de ye ayiwa e ye jinatigi ye jina yɛrɛ ye mun ye jinatigiya bɛ sɔrɔ cogo di i ka jinatigiya sɔrɔla cogo di an karamɔgɔ alihamudulila o diyara n ye i ye n ɲininka o la o diyara n ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o yɔrɔ tɔgɔ la tugula tv sanfɛ k'an kanubaga bɛɛ fo k'an filɛbaga bɛɛ fo nin waati nin na n'i y'a ye n ko jinɛ ye bonda saba ye jinɛ mɔriw bɛ yen an b'o wele ko hayidaralakaw olu bɛ fɛn gbɛman de ta sagajigi gbɛ sisɛ gbɛ nɔnɔ kɛnɛ woro gbɛ o de ye hayidaralakaw i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ jinɛ min b'o kɔfɛ olu bɛ wele ko ketalakaw olu ye donsow ye i y'a faamu o ye jinɛ donsow de ye minnu bɛ kɛ kulu la minnu bɛ kɛ yirisiw la olu de bɛ wele ko jinɛ donsow olu ye ketalakaw ye mɛ olu fana bɔla min na o bɛ wele ko bɔrɔjankase mɛ o bɔrɔjankase fa le damu kase bɔrɔjan de bɔla damu kase de bɔrɔjan de bɔra damu kase la damu kase de ye bɔrɔjan kase kabako i y'a faamu donc o de la o ye olu de bɛ na olu ye ne karamɔgɔ ye sinon nin fani nin ne tun man k'a don e ayi
mais ne karamɔgɔ ka bonda kama ne ye nin fani don ka nin fugulan don ne karamɔgɔ o ye bɔrɔjan kase ani soma solomani olu de ka fani le nin ani fugulan nin olu de bɛ n don sinon ne yɛrɛ ka jinɛmuso o ye mamina hayidara ye i k'a faamuya maliyɛnw ko a ma ko sutadunun mami wata mais ivoiriyɛnw b'a wele mami wata o ye yɔrɔ bɛɛ n'a ta fɔcogo ye mais mali la n'an sera an b'a wele mayimuna lagare parce que ale ye lagare de o ka fani bɛ yen o ye fani gbɛ ye parce que ale ye hayidaralaka ye fɛngbɛtigi de mais karamɔgɔw ka bonda kama n ye karamɔgɔw ka fani de don fani don kun filɛ
Alihamdulilayi Togola TV jabaranin filɛbagaw an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ direct la an bɛ jinɛtigi Madu fɛ yan ayiwa jinɛtigi Madu ye min ye a y'a fani don kun a yɛrɛ k'a mɛn ayiwa a ka jinɛtigiya nana cogo min na a yɛrɛ a y'i da don a la dɔɔni aw yɛrɛ ka dɔɔni mɛn a la mais hali bi o ko ni temps ma ban buru fa ma ban an bɛ direct la a ye to n'an ye fo ka taa se a laban ma an bɛ jɛmukan bɛ wele ko ɲɛdɔn kɛnɛ an bɛ jinɛtigi Madu fɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔ waati in kɔnɔ an bɛna ɲininka hali bi a ka jinatigiya nana cogo mun na ayiwa i ko jina bonda ye saba ye mais e yɛrɛ bɛ bonda jumɛn de la jinɛ bonda ye saba ye mhm. mais n bɛ se k'a fɔ jinɛ bonda saba nin mhm. ne b'a bɛɛ la ne b'a bɛɛ kɔnɔ mhm. wa ne y'a bɛɛ kalan wa ne ye dɔ dɔn a bɛɛ n ye fila de f'i ye mais n ma kelen fɔ kelen min n'i y'o fɔ o ye numulakaw ye ɲamakalaw o ye ɲamakalaw ka bonda ye olu le bɛ ba ba min ne ɲɛgɛɲɛgɛ b'a la an ko a ma ko ɲawe ba olu b'o dun olu bɛ ba finman ninnu dun o ye o le ye bugurisisɛ olu ka dunfɛn le ye o le ye jinɛ bonda sabanan mais o kɔrɔ ye mun ye ne n'i ka jinɛ kɛlɛla olu de bi se ka i ka jinɛ dali a ye yafa i ma mhm. k'a dɔn nin ye denmisɛnnin ye ninnu adamadenw hakili ani anw jinɛw hakili tɛ kelen mhm. donc segin kɔ hali n'i ka jinɛ b'a fɛ ka kojugu kɛlɛ o de bɛ don i n'a cɛ olu ta sira de filɛ mhm. mais o jinɛ bonda nin a saba nin bɛɛ ne n'a bɛɛ bɛ baara kɛ n t'a dɔn n'i b'a faamu i y'a faamuya sabu ne ka jinɛ fɔlɔ fɔlɔ o ye mamina hayidara ye i k'a mɛn ne ka jinɛ filanan o ye surakasi de ye o bɔla bɔrɔjan kase la ne ka jinɛ sabanan o bɛ wele n'o ye jinɛ muso mɛ numu de don o numu muso nin o n'a kɔrɔkɛ de bɛ ne nɔfɛ o kɔrɔkɛ nin bɛ wele ko numu bala jinɛtigiw de b'a dɔn o numu bala bɛ yen o le ye ne kɔ ni ne ni n ka jinɛ kɛlɛla ni n donna tana la ale de b'u dali ale ta dɔgɔmuso fana bɛ ne kɔ o ye muso kura jinɛbɔ n'ale ni saba saba ye
alhamdulilayi togola tv filɛbagaw ayiwa an bɛ ni an ka karamɔgɔ ye an ka belebele ye min ye madu jinatigi ye ayiwa n'a fɔra jinatigi madu buwakiya ale de filɛ an bolokɔrɔ waati nin kɔnɔ an ka ɲɛdɔn kɛnɛ kan ayiwa an bɛ fɛ ka min dɔn san karamɔgɔ i ka jinɛ ko nin jinɛtigiya nin i b'a la a bɛ taa san joli la a daminɛna waati juman kɔnɔ i ye san joli kɛ a ɲɛɲini kɔnɔna la fo ka na kɛ bi bɛɛ ko jinɛtigi madu
n ka jinɛtigiya yɛrɛ kɔnɔna na n bɛ se k'a fɔ ka ne yɛrɛ kɛ ka jinɛ minɛn ta ka n sigi jinɛ minɛn kan ka baara kɛ ni a ye a sanji mugan ani naani le mu sabu ne ye jinɛtigiya baara daminɛ 2000 l'an 2000 ne ye jinɛtigiya baara daminɛ ne san mugan naani de filɛ jinɛko kɔnɔ mɛ a ɲɛɲininiw ni a kalanw o t'o la dɛ ne yɛrɛ ye kɛ n yɛrɛ ta ye ka n yɛrɛ ta n bɛ mɔgɔw ko k'u layɛlɛ ka banabaatɔw furakɛ ne y'o daminɛ o san mugan ani naani m'o le mu alhamdulilayi an karamɔgɔ jinɛtigi madu an y'a ɲininka a y'a jinɛko daminɛ waati min na ayiwa a da sera o yɔrɔ bɛɛ ma depuis 2000 ka na bila ko ɲinan ye a san mugan ye a bɛ jinɛko in na ayiwa an bɛ fɛ k'a ɲininka sa karamɔgɔ b'i la wa walima a nana e ma cogo mɔgɔ d'i kalan walima e yɛrɛ wulila k'a ko ɲɛɲini i yɛrɛ ma bon ɛɛ n'i ye n ɲininka o la o diyala n ye karamɔgɔ bɛ n na i k'a faamuya karamɔgɔ bɛ n na ne yɛrɛ ka baara daminɛla min na o ye jiri ani turabu est-ce que i y'a faamuya jiri ni turabu ne yɛrɛ ka baara daminɛna o de la n bɛ turabu ci ka mɔgɔw mako ɲa n bɛ jiri bɔ ka mɔgɔw mako ɲa mɛ ni ne ye turabu ci turabu yɛrɛ b'a yira ne la kɛnɛ kan ko na ne ma jinɛ ko sira taama ne tɛ tɔgɔ sɔrɔ n tɛ jamu sɔrɔ o de la ne sɔrɔla ka wuli ka se jinɛtigiw fɛ ne jinɛtigi karamɔgɔ ala ka hinɛ a la u tun b'a wele ko kaja boso de don boso muso fana don o tun ye boso de ye jinɛw le y'ale ta a si san wolonfila ka tunun n'a ye a ye san wolonfila fana kɛ jinɛw bolo jinɛw nana a bila mɛ u bɛna a bila don min na u y'a sen fila minɛ sen tun t'a la o de ye ne karamɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ ye ne ye kalan jinɛko kalan k'ale bolo ka bɔ ale fɛ ka tila ka taa n kalifa karamɔgɔ wɛrɛ la o karamɔgɔ wɛrɛ u b'o wele ko fanda konatɛ ala ka hinɛ a la seguka de don o fana ye muso ye o ye jinɛko sira ye mɛ an tɛ turabu kɔnɔ an tɛ jiri ta kɔnɔ nin ye jinɛko ta sira ye komi an b'o o hukumu kɔnɔ an bɛ kuma o de kan mɛ ne karamɔgɔ fila nin a bɛ n tɛɲɛn
alihamdulilayi n'an bɔla o yɔrɔ la sisan an bɛ taa ɲininkali min na o de kɔnɔ i ka baara nin kɔnɔ jinɛko baara nin na ayiwa i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ bɔn ɛɛ diɲɛnatigɛ ko o ko i yɛrɛ ka cɛsiri ani i ka timinandiya o de bɛ a sinsin i bolo k'a barika i bolo n'o tɛ diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ gɛlɛya dɔ de b'a kɔnɔ i tɛ baara kɛ fiyewu n'i ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ mɛ i b'o de kun n'i y'o gɛlɛya kun ala b'o kɔ falen hɛrɛ la n'o tɛ n ye gɛlɛya caman y'a kɔnɔ mɛ ne yɛrɛ ka gɛlɛya yɛrɛ pereme jinɛ ko nin kɔnɔ mm. o sɔrɔla ne yɛrɛ ka kulokun gɛlɛya fɛ e ne yɛrɛ ne ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ jinɛ ko kɔnɔ a tun kɛla sababu fana b'a ka jinɛ ko bila mɛ a bɔra ne yɛrɛ la a ma bɔ jinɛw la ne yɛrɛ est ce que i y'a faamu Ne filɛ nin ye ne ye maa ye depuis ne donna jinɛ ko la ne tun ɲagalen don n yɛrɛ ka lɔni la n'i nana n'i ka kunko ye ne fɛ ni jinɛw bɛna dalilu min fɔ ne ye ko ne k'a baara k'a d'i ma ne t'o baara dɛ ne bɛ n yɛrɛ bɛ min dɔn n b'o baara k'a d'i ma ka jinɛw ta ne tun b'a kɛ n don ko don a la n dalen t'a la fɔlɔ mɛ ne tora yen mɔsimuso dɔ de nana ne fɛ a den banabaatɔ degunnen b'a bolo ne ye n ka jinɛw wele ne ka jinɛw ye jiri fɔ ne ɲɛna ko ne ka jiri in bɔ k'a d'a ma k'a bɛ kɛnɛya mɛ a y'a sɔrɔ a jigi tigɛlen don a den la dɔgɔtɔrɔw y'u labila ne ye a ka jiri min jinɛw ye min fɔ ne ye kuru kelen pe de ta k'o don daga duguma ka sɔrɔ ka n yɛrɛ ka jiri don k'a di muso ma a taara n'a den ye ka t'a ko a y'a ko yɔrɔ min na a tola fɛn kɔnɔ dɔrɔn a jala k'a ɲɛ jɛ bɔ o yɔrɔnin bɛɛ cɛ ko a ma k'i taara fura don mɔgɔ min fɛ ko an taa i ka t'a tigi yɔrɔ yira n na n bɛ t'a datugu donc ne fana tora o tɔɔrɔ la tuguni jinɛw nana a fɔ n ye n'i ma saraka nin bɔ i bɛna kaso kɛ buwake san paseke i ye fura don min ye i y'i ban anw ta ma k'a k'i ta ye mais muso bɛ yen a ma sa dɛ mais min kosɔn a ma sa ni i y'anw ka jiri peremɛ min don dugu ma n'a sala parce que anw bolo nɔ b'a la déjà an tɛ sɔn a ye quoi sinon muso bɛ yen a tun bɛna sa i ka fura i y'a faamuya o ye ne ka gɛlɛya peremɛ ye jinɛko la mais muso a kɛla ni saraka minɛna a minɛna muso ko k'ale tɛ ne ka yɔrɔ dɔn ko parce que mɔgɔ de nana n'a ye effectivement mɔgɔ nana n'a ye ne fɛ u ko k'u bɛ taa o kɔ fo mɔsicɛ dɔ fana muso ye mais o mɔsicɛ à partir de dix-neuf heures ale ka da ti yɛlɛ danfɛn ye u taara ka da gosi ka sɔrɔ a ma sɔn k'a ka da yɛlɛ kɛnɛ yɛrɛ sa fɛ ka da yɛlɛ donc cɛ ko k'u ka t'u da ko sɔgɔma u bɛ na mais u seginla ni den yan dɔn dɔrɔn den tɛmɛna a wulila a ye tulonkɛ daminɛ sɔgɔma muso bolobaatɔ nana cɛ taara barika a y'a fɔ ne ko muso n y'a faamuya nani daga m'a changé ne sɔrɔla k'a changé ka n ta nin bɔ a la ka jinɛw yɛrɛ ta le don a la muso den kɛnɛyala ne y'a tɔgɔ fɔ o muso kelen tilala ka mɔgɔ dɔ lase ne ma bilahi ala de ye seere jinɛw tulo bɛ ne kan la a ye kɔnɔ ta lajinɛ ka muso dɔ tun don kalo kalo joli joli kɔnɔ b'a la a bɛ yala mais ka na b'o la ka na kɛ sanji wolonfila buwake yan a ma kɛ dugurakɛ la buwake yan san wolonfila kɔnɔbara b'a la a ma se ka wolo mɔsimuso nana n'a ye ne fɛ ne y'a fɔ jinɛw ɲɛna u ye yiri fɔ ne yan ne y'a daga don ne ko a ma i ka den nin denmuso don a ko ni ne jigila n'a kɛla muso ye ne b'a tɔgɔ da i ka jinɛmuso la n ko ne ka jinɛmuso tɔgɔ mayimuna a ko n b'a tɔgɔ da mais effectivement ne y'a ka daga don kɔnɔbara nin nana kɛ n ye kalo da min fɔ i bɛna jigin ka bɛn o ma a jiginna ka bɛn o ma a den fana kɛla denmuso ye a y'a tɔgɔ da ne ka jinɛmuso hmm. ni ne ka gɛlɛya peremɛ ka sɔrɔ jinɛko la sɔrɔla mɔsi ninnu ta fɛ saya tun bɛ na kɛ donc ne sɔrɔla k'a lɔn jaa ne ta nin ta ye n bɛna n bansi jinɛw ta kan mais effectivement ne fana bansila jinɛw ta kan ni maa o maa nana ne fɛ hali minnu bɛ kɔkan jamana wɛrɛw la n'u ye ne wele ne bɛ kuma fɔ jinɛw ɲɛna n'u ye saraka min fana ka jiri min fana ne b'a kɛ a tigi mako bɛ N ka jinɛw ko ne ma i bɛna baara kɛ hali ni mɔgɔ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'a tigi kɔni bɛ dugu min na ni ji kɔni b'o dugu la taa baara kɛ i k'a bila ji la a tigi b'a résistance sɔrɔ wa o fana bɛ na ne bɛ mɔgɔ furakɛ ne bɛ mɔgɔ min furakɛ kɔfɛ o la ala n'a ka kira de N'i ye ɲininka la gɛlɛya min sɔrɔla a kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ o de ye nin a gɛlɛyaw ka ca
alihamdulilayi nin ye an karamɔgɔ mamadu kone n'an b'a wele madu jina a bɛ anw fɛ buwake quartier maroc an yɛrɛ b'a ka so kɔnɔ waati in na an bɛ direct la togola TV de sanfɛ waati in na mɔgɔ mɔgɔ b'an filɛ la côte d'ivoire kɔnɔ faransi diɲɛ fan tan ani naani yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli di aw ma a ye to n'an ye an bɛ jamukan min la émission tɔgɔ de ɲɛdɔn kɛnɛ ka se ka kow ɲɛɲini k'a dɔn ka dɔnnikɛla ɲumanw invité ka se k'u ka dɔnni dɔn ayiwa o bɛ min u bɛ baara jumɛn de kɛ ayiwa k'o labɔ kɛnɛ kan ka se k'a dɔn diɲɛ ka se k'o dɔn bɛ baara min kɛ la bi an bɛ jɔn de fɛ jinɛtigi de fɛ Buwake quartier Maroc la a ka so kɔnɔ a ye to n'an ye fo ka taa se a laban ma an bɛ Togola TV sanfɛ an karamɔgɔ alhamdulila an nisɔndiyara est ce que jinɛ a bɛ se ka gɛn ka bɔ mɔgɔw parce que an balimamuso caman bɛ yen bi jinɛw b'o kɔ ko kunnafɛn kunnafɛn o ye muso cɛ ɲuman caman ye bi dɔw ka furu o tɛ furu sɔrɔ la ko kunnafɛn b'ale kɔ dɔ fana bɛ taa sɔrɔ a bɛ furu la a n'a cɛ tɛ bɛnna ko kunnafɛn i bɛ taa dɔ fana sɔrɔ yen a tɛ den sɔrɔ la ko kunnafɛn de kama ko a tɛ den sɔrɔ la ayiwa an bɛ fɛ ka min dɔn kunnafɛn bɛ se ka gɛn ka bɔ adamaden kɔ pewu wa walima a bɛ se ka to n'a ye ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye wa An bɛ fɛ i k'o fɔ an ye komi e ye jinɛtigi ye.
Unhun. Unhun. I ye n ɲininka o la, o diyala n ye. Unhun. Yani ne ye don nin yɛrɛ hukumu kɔnɔ. Unhun. Ne tun b'o de kɛ. Ok. Ne tun bɛ jinɛ gɛn ka bɔ adamaden kɔ. Un! Hali yɔrɔ n'a dawolo ma bɔ n kɔnɔ, a yiri bɛ n kɔnɔ, ni n y'a kɛ i ye. Unhun. I ka jinɛ bi taa. Unhun. Fɔ lahara tɛ ɲɔgɔn ye. Ne bɛ jinɛ gɛn k'a bɔ i kɔ. N'o, ne y'o preuve min kɛ ka sɔrɔ n ma se Buwakɛ o ka ca. ne bɛ jinɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ kɔ pe i k'a faamu mais mɔgɔ tun bɛ taa ne fɛ a sɔrɔ ne yɛrɛ mako jinɛ la ko n b'a fɛ i ka n ka jinɛ gɛn ne b'a fɔ ne bɛ n'i ta gɛn mais dɔ bɛ ne yɛrɛ kɔ mais n'i ko n k'i ta gɛn n b'a gɛn n bɛ daga don k'a d'a ma a bɛ fura ko a yɛrɛ bɛ sugo k'a ye jinɛ nana ka na au revoir d'a ma quoi k'ale tagana wa a tun bɛ taamasiyɛn o taamasiyɛn k'a la si tɛ kɛ jinɛ bɛ gɛn ka bɔ adamaden la mais a fana n'a sira don o n'a sira don jinɛ bɛɛ tɛ gbɛnta ye mhm. a bɛɛ tɛ gbɛnta ye a bɛɛ tɛ gbɛnta ye jinɛ dɔ bɛ yen n'i y'a gbɛn mhm. a b'a tigi ka adamadenya cɛn fɔ lahara ɲɛ tɛ suma wa a t'a yɛrɛ sɔrɔ n'i y'a lagbɛ i ka lagbɛli la ni nin ye jinɛ sitanna a kan k'a gbɛ ka bɔ ni jinɛ sitanna don i b'a gbɛ mhm. mais n'i y'a filɛ k'a ye jinɛ sitanna tɛ e bɛ se ka labɛn min k'a tigi ye pour que a ka ɲɛnamaya bɛ changer ni denko don a bɛ den sɔrɔ ni furuko don a bɛ furu sɔrɔ ni bana de b'a la a bɛ kɛnɛya e de b'o de ɲɛɲini i ka lɔni kɔnɔ i b'o de
kɛ ok alihamdulilayi aw bɛ an filɛ la waati min na Togola TV jabarani sanfɛ ka aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn an bɛ jɛmukan min na o de ɲɛdɔn kɛnɛ ayiwa an bɛ jɔn de fɛ mamadu kone n'an b'a wele madu jina buwake quartier marɔkɔ an b'a ka so kɔnɔ waati nin kɔnɔ ka se ka ɲɛdɔn sɔrɔ jinako la ka ɲɛdɔn sɔrɔ ale yɛrɛ ye jɔn ye a n'a ka baara kɛ cogo alihamdulilayi hali bi an bɛ ɲininkali la ayiwa i bɛ jinako dama de kɛ wa walima i bɛ baara wɛrɛw kɛ min ye jiri ni laturu est-ce que i bɛ baara kɛ n'olu fana ye wa i ye ɲininka o la o diyara n ye n'an filɛbaga bɛɛ fo jinɛko nin ye bila n'ale ye ne ka ko kɔnɔ ne yɛrɛ ka ko yɛrɛ daminɛla min na o de ye laturu ye i k'a faamu o de ye turabu ye ne ka ko daminɛna o la depuis ne si san tan ani naani n bɛ fura bɔ mɔgɔw ye n bɛ jiri bɔ mɔgɔw ye wa n bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye i k'a faamu mais n yɛrɛ nana n'a ye laturu ko k'i ka ko sinsin k'a barika don jinɛko la ne donna jinɛko la dɔ farala ko kan n'o tɛ dɔ ma bɔ a la n bɛ baara caman kɛ min ni jinɛko tɛ kelen ye alihamdulilayi hali bi a ye to n'an ye an bɛna ɲininkali tugu karamɔgɔ la hali bi waati na togola tv filɛbagaw ayiwa adamadenw bɛɛ n'a ka kunko don dɔw ye commerçant bɛ yen dɔw ta ye gɛlɛya ye dɔw ta ye bana ye dɔw ta ye gɛrɛsɛgɛ ko ye ayiwa nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen adamadenw na bi bɛɛ mako bɛ ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ la dɔw ka diɲɛnatigɛ ɲagaminen don bolo dɔw yɛrɛ m'a dɔn b'o kun ɲɛsin yɔrɔ min na gɛrɛsɛgɛ ko furu ko ayiwa ko ka ca ayiwa karamɔgɔ nin kɔnɔna la e dɛmɛ jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin population ma ayiwa min ye dɔnni kɔnɔna la ka se k'o dɛmɛ gɛrɛsɛgɛ ko la bana taw la bisimila ani ce i ye ɲininka o la o diyara n ye mais bamananw b'a fɔ ten ko wuludenni welelen ale le bugɔ ka di i y'a faamuya mhm. anw ti tagama ka bila mɔgɔ kan mhm. na an ka nin k'i ye mhm. an fana tɛ mɔgɔ wajibiya na an ka nin k'i ye lɔnni kɔnɔ ni an garisigɛ donna mɔgɔ min na a y'an mankutu mɛn n'a nana an fɛ an se ye min ye an b'o de kɛ jɔn kuma ka dan i danyɔrɔ la ko bɛɛ dɔn ye ala subahana taala kelen tɛ a n'a ka kira i y'a faamuya ne ti n yɛrɛ lakali maa minnu bɛ ne sɛgɛrɛ maa minnu bɛ ne dɔn olu de bɛ ne fɔ ne ti n yɛrɛ fɔ n'i kɔni nana ni min ye ne fɛ i b'i yawo i ti yawo ni ne b'a filɛ n ka filɛli la ne fana bɛ n ka jinɛw ɲininka n'u ko nin ka sababu bɛ ne bolo n bɛ n bolo don i ka baara kɔrɔ mais n'u b'i ka sababu ti n bolo walahi ne b'i labila mais mɔgɔw sɔrɔla dugu kelen nin kɔnɔ yan jamana kelen kɔnɔ ka ne tɔgɔ bilahi ma labanna ne ta la mɔgɔw nana ne fɛ yan ne y'a ka filɛli kɛ ne ko a ma karisa i ka sababu tɛ ne bolo hmm. mɛ i bɛ se ka taa se karimasina fɛ i ka sababu bɛ se ka sɔrɔ ale bolo hmm. mɛ a taara se yen o fana y'a ka baara kɛ hmm. a ka baara ɲɛna mɛ a ye ne tɔgɔ tiɲɛ k'u bɛ ne kɛla dɔnnikɛbaa ko yan ne tɛ dɔnnikɛbaa ko n t'a bɛɛ lɔn mɛ ale y'a fɔ maa min ɲɛna o tigi ko a ma bon min y'i labila k'i ka taa maa wɛrɛ fɛ n b'a fɛ i k'a ka nimoro di ne ma ne bɛ na an mako de b'o dɔnnikɛbaa la a ye ne ka nimoro di o ma o de ye ne wele ne ye n kɛyɔrɔ fɔ o wulila ka na ne sɛgɛrɛ ne y'a filɛ k'a ye a ka sababu bɛ n bolo n y'a ka baara kɛ a ka baara ɲɛna mɛ ale de sɔrɔla sisan ka min ye kuma min fɔ ale de y'o fɔ ne ye sababu min y'ale se ne ma o de fɔ ne ɲɛna donc ne ka filɛli kɔnɔ ani ne ka jinɛ baara kɔnɔ n'i nana n b'a filɛ fɔlɔ n'i ka sababu bɛ n bolo n bɛ n bolo don i ka baara la n'i ka sababu fana tɛ n bolo n b'a fɔ i ka sababu tɛ ne bolo wali i ka sababu bɛ dugu wɛrɛ la ou bien i ka sababu bɛ fan wɛrɛ la ne b'o le f'i ye ne ka baara taga sira le ye nin ye sabu mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn dɛ
alhamdulilayi kuma nin kɔnɔ yɔrɔ min diyala n ye fo ka taa tɛmɛ a ko mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn o ye can lo a bɛɛ dɔnbaga ye ala de ye a ko a bɛ min dɔn a b'o de dɔn an b'a fɔ o yɔrɔ la o kuma diyala n ye kosɛbɛ i b'a dɔn ko ladiri don min ye madu jina ka bɔ buwake kɔnɔ yan waati na an bɛ direct la togola tv sanfɛ ayiwa ni aw mako b'a la a ka nimoro fana bɛ a bɛ se ka dɔ bɛ se k'a wele ka ɲininkali dɔw ten a la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ da ma se min ma walima makoya wɛrɛ b'i fɛ yen ka kuma karamɔgɔ fɛ n'aw mako b'a la a bɛ sɔrɔ nimoro fila de kan a bɛɛ bɛ tɛmɛ nimoro fɔlɔ 07 07 16 65 85 numéro filanan 05 04 06 37 63 i bɛ se ka Côte d'Ivoire indicatif bila 00 225 n'i y'o bila ɲɛfɛ i bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru gosi a kan an karamɔgɔ i b'a sɔrɔ direct la ayiwa Togola TV fana page sanfɛ numéro fana fɛ yen a bɛ yen a bɛ se k'a ta k'a wele ayiwa a bɛ se ka kuma n'a ye ni a mako b'a la kumakan kumakan la makoya makoya la ayiwa jinɛtigi don turabudɔnbaga don n'an ko laturu ayiwa a b'o fana kɛ jiri dɔnbaga fana don a ko a bɛ jiri fana a bɛ jiri fana dɔn ayiwa alihamudulila an bɛna ɲininka jiri fana la dɔɔni jiri yɛrɛ ye mun ye a nafa ye mun ye jiri bɛ mun de ɲɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ alihamudulila i ye n ɲininka a la o diyara n ye Unhun. ne ye jiri kalan karamɔgɔ min fɛ Unhun. bi ala ka hinɛ a la ka yafa a ma amina an bɛ dugawu don silamɛ su bɛɛ lajɛlen kura ni kɔrɔma ala ka hinɛ a bɛɛ la ka yafa a bɛɛ ma ne karamɔgɔ ko ne ma a ko i ɲɛ bɛ jiri o jiri la dugukolo sanfɛ a ko a bɛ bana dɔ de furakɛ wa a nana jiri fana ala ma jiri bila dugukolo sanfɛ gansan a y'a bila anw lakanani kama ani anw furakɛli jiri o jiri n'a bɛ dugukolo sanfɛ a bɛ mako dɔ de ɲɛ ele de bɛ se k'a fɔ k'i t'a dɔn mɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ jiri minnu bɛ garisɛgɛ se mɔgɔ ma o jiriw bɛ yen jiri minnu fana bɛ se ka bana wuli k'a bɔ mɔgɔ kan o jiriw bɛ yen jiri minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ kɛ baana k'i kɛ sɔrɔtigi ye O jiriw fana bɛ yen jiri bɛɛ ni a nakun don ne ka basi ye jiri la hali n bɛ jinɛko min kɛ nin n bɛ fatɔ furakɛ n bɛ lagalagatɔ furakɛ n bɛ caman kɛ mɛ a bɛɛ jiri de jiri de b'a kɛ jiri de bɛ a kɛ n bɛ n ka furakɛli de kɛ ni jiri ye wa jiri de mɔ bɔn n ka baara de kɛ dɔnku n'i ye n ɲininka jiri la jiri nafa ka bon da tɛ se a bɛɛ ma Ala ka bon an karamɔgɔ i ni ce kɔmi an ka jurufɔlaw fana bɛ yan ayiwa n'i y'a ye ko ɲɛdɔn kɛnɛ an fana an sawala an ka jurufɔlaba bɛ anw bolo Buwake yan n'an ko Sumayilaba Sumayilaba ye maa min ye mɔgɔ dogolen tɛ ayiwa somaw ka fɔli donsow ka fɔli dɔnnikɛla dɔnnikɛla seko ni dɔnko n'i bɛ ko dɔ dɔn Sumayila bɛ ka fɔli kɛ Buwakekaw ye a bɛ taga san caman na a ka fɔlisen ka di a bɛ s'a ka baara la an b'a fɔ k'a ni ce n'o bɔra yen an ka denmisɛn dɔ fana bɛ o fana ye fɔlikɛla ye n'an ko sakɛ min ye saka berete ye ale fana bɛ k'a kɔnpanye waati nin kɔnɔ nɛgɛsiyala fana bɛ yen a kanubagaw fana nana ayiwa ka na dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ k'a yira adamaden n'i bɛ sigi la i ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka sigi olu fana ko karamɔgɔ ka ko tɛ se ka kɛ n'u ma deplase ka na ka na foli di fɔlikɛlaw yɛrɛ nana mun kama o ko bonya bɛ manden bonyamasegin bɛ manden u nana bonyamasegin fɔli de la bisimila Sumayila an ka taa ni juru ye

Alhamdulillah an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma an ye juru duman nin ayiwa waati na k'o lamɛn Togola TV sanfɛ direct la min ye Sumayila Gɔni ye ka se ka an karamɔgɔ jansa kosɛbɛ n y'o de fɔ n ko bonya bɛ manden bonyamasegin bɛ manden nin ye bonyamasegin fɔliw de ye nin y'a ka cɛfarin fɔliw de ye a ye janjo mun kɛ an bɛ t'o la ka foli di dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma k'u dansɔgɔ k'u ni ko dɔnnikɛlaw bɛɛ cɛman a musoman a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bolo b'an kɔ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn seko ni dɔnko kɔnɔ ɲɛdɔn kɛnɛ kan bɛɛ folen don karamɔgɔ bɛɛ foli don karamɔgɔ bɛɛ foli don min bɛ côte d'ivoire kɔnɔ min bɛ mali la min bɛ faransi fan bɛɛ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ nin de ye togola tv togola tv ye teleso ye ayiwa ka dɔnnikɛlaw bɔ dibi kɔnɔ k'o bila yeelen na togola tv ye télévision so ye k'a fɔ i ka anniversaire bɛ yen an bɛ k'a couvrir k'a fɔ magasin b'i bolo an bɛ k'a labɔ k'a fɔ gari kura de b'i bolo an bɛ k'a labɔ i bɛ baara o baara de kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ n'i b'a fɛ ka dɔn joona joona i sigiyɔrɔ la diɲɛ bɛɛ ye Togola TV i ka jija dayɛlɛlen don bɛɛ ye an bɛ bɛɛ bisimila mɔgɔ mɔgɔ dɔnnikɛlaw fana kɔnɔ baasi t'a la n'a fɔla Togola TV a yɛrɛ dabɔla o de kama ka se ka dɔnnikɛlaw bɔ kɛnɛ kan ka somaw bɔ kɛnɛ kan ka donsow bɔ kɛnɛ kan ka cɛfarinw bɔ kɛnɛ kan ka jinɛtigiw bɔ kɛnɛ kan komi an nana Mamadu fɛ cogo min na Togola TV ka laɲini filɛ nin ye o ko kurunkɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka laɲini ye kelen pe ye ba tigɛ ko ɲuman secogo ɲuman Togola TV ka ŋaniya don ŋaniya wɛrɛ t'a la an bɛ foli di a PDG ma min kanbelen min don a bɛ baara la n'a bɛ wele Isaka Togola ale le Togola TV yɛrɛ tigi ye a ye dɔnnikɛlaw kanu a ye donsow kanu a ye somaw kanu a ye jinɛtigiw kanu a wulila k'a ka tagama bere ta ayiwa ka Côte d'Ivoire bɛɛ lamini dugu tɛ dugu la a tɛ se yɔrɔ min na n'a ye soma min ko mɛn a bɛ taa kɔ n'a ye donso min ko mɛn a bɛ taa kɔ n'a ye dɔnnikɛla min ko mɛn a yɛrɛ b'a sɛgɛrɛ ka se k'a dɔn ka dɔnnikɛlaw bila valeur la o de y'an ka danbew ye dɔnnikɛlaw de an ka kobaw ye dɔnnikɛlaw de b'an bila sira ɲumanw kan dɔnnikɛlaw y'an ka mɔgɔbaw de o de kan ka o de kan ka bonya o de kama an bɛ to ka profiter ka dɔnnikɛla bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye togola tv kanu an b'a bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye hɛrɛ kɛ togola tv an b'a bɛɛ fo an karamɔgɔ bɛ yen ale yɛrɛ nisɔndiyala a ko a y'a mɛn ko togola tv bouaké yan a ye ba belebele san ka na n'a ye ka na togola tv fana n'a ye o bɔra jɔn na an karamɔgɔ fana ka ŋaniya ɲuman a n'a ka duwawu min ye jinatigi madu ye o ko su diya bɛ dɔn depuis fitiri ni don min na tile fana bɛ jɛ la depuis sɔgɔma i b'a dɔn min nana ni ba ye o le y'an karamɔgɔ mamadi traoré k'a dansɔgɔ k'a ni ko k'a ni ce k'a diyala an ye kosɛbɛ ayiwa togola tv dayɛlɛlen don cote d'ivoire bɛɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bisimila dayɛlɛnen ayiwa an bɛ ɲɛdɔn kɛnɛ kan an bɛna taa ni kuma ye ayiwa an karamɔgɔ an ye ɲininkali caman tugu i la an ye ko caman faamuya jinɛtigiya la an ye ko caman faamuya tagabolow la ayiwa an bɛna ɲininkali laban min kɛ o de ye jinɛtigiya ani donsoya ani somaya maa caman bɛ yen u t'a dɔn an yɛrɛ t'a dɔn fana danfara jumɛn de b'o ni ɲɔgɔn cɛ Ni ko i dansɔgɔ wala jinɛtigi ye mun ye donso ye mun ye soma ye jɔn ye i ni ko i dansɔgɔ
i ye ɲininkali min na a diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔ caman ye somaya ani donsoya k'a kɛ kelen k'a sɔrɔ u tɛ kelen taga sira kelen tɛ mɛ n'i fana y'a filɛ somaya nin fana bɔra donsoya fana kɔnɔ somaya bɔra donsoya kɔnɔ somaya bɔra donsoya kɔnɔ mɛ n'i fana ye jinɛtigiya lajɛ ani donsoya caman fana b'a kɛ sira kelen k'a sɔrɔ sira kelen tɛ mɛ n'i y'a filɛ fana jinɛtigiya nin a fana bɔra donsoya kɔnɔ kuma ninnu kɔrɔw ka dun dɛ donsokɛ bɛ se ka taa kungo kɔnɔ an b'a histoire mɛn jinɛ yɛrɛ bɛ se ka bɔ yen ka jiriw yira a la nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ nin bɛ nin kɛ donsokɛ bɛ se ka sogofaga dabila ka n'a sigi ka baara kɛ mɔgɔw ye maa ni jinɛ nin bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni a bɛ se ka kɛ e t'a ye mɛ i b'a sɔrɔ donsokɛ ka jinɛ bɛ se ka sigi a kɛrɛfɛ ni mɔgɔ nana dɔrɔn a bɛ se k'e kunko fɔ a ye dɔrɔn a b'a f'i ye Donc i b'a dɔn o la jinɛtigiya ani donsoya u bɛ taama ni ɲɔgɔn ye wa donsow yɛrɛ ne ye sogo faga ne yɛrɛ min sigilen filɛ kɔnɔ ne donsoya tagama kɛ ka sogo faga kɛ donso la ne ye n tɔgɔma faga
i k'a faamuya
donsokɛ bɛ furakɛli kɛ a b'a ka donsoya kɛ a fana bɛ se ka jinɛ baara kɛ caman bɛ i b'a sɔrɔ fana a fana donso duman don mɛ i b'a sɔrɔ fana a dɛnnen don jinɛ dɔ de la donc i b'a ye u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to mɛ taga sira kelen tɛ o fana bɛ cogo min na somaya bɛ ten n tɛ se ka kuma somaya kan parce que n tɛ soma ye n t'o domaine dɔn i y'a faamu n tɛ se ka kuma o kan mɛ n ye dɔ kɛ donsoya la n syɛ fagala dankun na n tagamana donsow kɔ wa n ye jinɛko kalan ka jinɛko lɔn parce que n ye jinɛko kalan yan ka tila ka bɔ yan tugun ka taa mali la ka taa kalan yen ka yaala yen fana jinɛtigiw kɔ yen n bɛ se ka dɔ fɔ o kan n bɛ se ka dɔ fɔ donsoya kan mɛ somaya n tɛ se ka kuma somaya kan ok alihamdulilayi émission sela a kuncɛyɔrɔ ma yan dɔɔni an bɛna antenne labila mɛ o kɔnɔna la an bɛ waati min na jabara min kan o de togola tv international an b'o de sanfɛ an bɛ jɔn de fɛ an karamɔgɔ mamadu kone n'an ko jinɛtigi madu ale fɛ quartier marako a ka so kɔnɔ waati in na an bɛ direct la an bɛ jɛmukan min kan ale bɛ wele ko ɲadɔn kɛnɛ an b'o de la waati in na n'o bɔra yen e ye donsoya kɛ ayiwa donsoya nin kɔnɔ e ye sogo jumɛn de faga donsoya nin kɔnɔ i ye mun de kɛ donsoya nin kɔnɔ ka sɔrɔ ka don ka sɔrɔ ka to donsoya yɛrɛ la tugun ayiwa ka na kɛ jinatigi mun y'a kɛ i ye donsoya to yen ka kɛ jinatigi walima i b'a fila bɛɛ de kɛ la wa ne ko i dansɔgɔ mhm. ne ye minan faga mhm. n ye bala faga mhm. n ye mankarani faga n ye kɔnkonani faga n ye tubani faga ne ye nin bɛɛ fɔ ne ye mugu ci yan kɔdiwari yan n bɛ sogo faga k'a ja k'a feere ne y'a kɛ yan kɔdiwari kɔnɔ donsoya nin ne y'a daminɛ an fɛ so i y'a faamuya ne y'a daminɛ an fɛ so mɛ ne yɛrɛ min filɛ kɔrɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kuma daminɛ la ne wolola kɔdiwari yan ka mɔ kɔdiwari yan mɛ latigɛ ye ne fa sɔrɔ o de la u ye ne bamuso a n'anw ta ka taa mali la ne taara n ka kalan de kɛ yen ka bamananya kalan kɛ ka jiri kalan kɛ yen ka kodɔn kalan kɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n bɔra yan n wolola yan ka tila ka sɛkɔ ka na sigi yan mɛ n'i y'a ye n ye donsoya bila sababu dɔ ye ne na bwake yan dɔ ye ne mankutu mɛn a ɲagamina a bolo o y'a sɔrɔ telefɔniko tɛ a ye lɛtiri sɛbɛn ka taa di ne ma ne nana ka na a ka baara kɛ ala y'a k'a ka baara ɲɛna ale de ye so ta k'a di ne ma muso dɔ de don hali bi a ma sa a bɛ balo la o de ye so ta k'a di ne ma ne tora yan mɔgɔw bɛ na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka foro bɛ n kɔ yen tu kɔnɔ yen mɛ ne ye foro to yen ka baara bɛɛ to yen ka n sigi nin kan Parce que n y'a ye muso ye la na n ye min sɔrɔ o waatinin kɔnɔ n ka foro baara ni n ka donsoya kɔnɔ n ma o ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnku n natala ni n tora yan n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ alihamdulila sababu caman bɔla a kɔnɔ n bɛ muso nin fo nin yɔrɔ na u b'a wele salimata kɔnɛ n ka foli b'a ye n ka tantoli b'a ye n'anw b'a wele bi ko ba sali i y'a faamuya ala ka hinɛ a terimuso la o ye numu korotumu ye o ye n jatigimuso o fana ye n ba ye saya sela a ma saya sela a furucɛ ma n b'u bɛɛ fo olu ye ne ka sababu ye bwake kɔnɔ yan ne sigi bwake yan ka kɛ tan bi ni sababu bɛ ne la yan olu ye ne ka sababu ɲuman n ka foli b'u ye ayiwa an karamɔgɔ i tɔgɔ de mamadu kone o y'i tɔgɔ ye mamadu kone mɛ bi bɛɛ ko jinatigi madu jinatigi madu jinatigi madu a sɔrɔla cogo di a sɔrɔla min fɛ a fɔlɔfɔlɔ kɛla filɛli de ye n'i nana n fɛ n t'i ɲininka i nakun na i tɛ mɔgɔ ɲininka nakun na ayi wari min b'i bolo ne b'a f'i ye i ka hami f'o la i b'i ka hami f'o la ne b'a da n ka turabu buguri kan n'i ka filɛli kɛ walima n bɛ buguri cɛ k'a d'i ma i b'i hami fɔ n'i ka filɛli kɛ walima n bɛ biki d'i ma i b'i ka hami fɔ a la n'i ka filɛli kɛ walima n'i bɛ kɔkan n'i ye n wele n b'i ɲininka i yɛrɛ tɔgɔ an'i ba tɔgɔ la n tɛ dɔwɛrɛ f'i ye n bɛ sɔrɔ sisan n bɛ n ka filɛli kɛ hami min b'i la n bɛ sɔrɔ k'o de f'i ye mɔgɔ min ye madu jina da ne la a tigi bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ a ma sa ba u b'a wele ko cɛmɔgɔ jawara ne ye ko kɛ a ɲɛna ka ko kɛ a ɲɛna ka kan fɔ a ɲɛna ale yɛrɛ ko ko cɛ k'e ti adamaden ye dɛ k'e ye jina de ye tɔgɔ le nana ne la ale le tun bɛ ne wele jina jina jina bɛɛ k'a ta sa madu jina madu jina ne ka jina madu jina ko tɛna cogo filɛ o le ye jinatigi madu yɛrɛ tunu bi bɛɛ ko madu jina masɔrɔya cɛmɔgɔ jawara le ale le y'a da ne Alihamdulilayi togola tv jabarani filɛbagaw an b'aw bɛɛ fo aw ka muɲu n'a ka sabali la an sigi waati mɛnna ayiwa emisɔn sela a sɛnsɛn yɔrɔ min na kurun bɛ ɲini ka se cɛncɛn ma o ko na duman tɛ mɛn daga kɔnɔ ayiwa o kɔnɔna la ni y'an karamɔgɔ ye an y'a ɲininka ayiwa madu jina sɔrɔla cogo min na a da ser'o ma k'o walawala k'a yira madu jina sɔrɔla pozisɔn min na a n'a ka baara kɛ cogo a ye caman fɔ a la mɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn fɛ o de kama bamananw ko ni bɔrɔ fanin bɛ mɔgɔ bolo i tɛ se ka bɔrɔ kɔnɔ fɛn bɛɛ bɔ siɲɛ kelen k'a yira adamadenw na i bɛ dɔ le bɔ k'a yira k'a tɔ to bɔrɔ kɔnɔ ayiwa madu jina n'an k'an b'a ɲininka a ka dɔnni la an bɛ se ka su bɛɛ ban la yan ka tile bɛɛ ban la yan mɛ an ka dɔɔni de ɲininka k'a tɔ to yen ni aw mako b'a tɔ la a bɛ se k'a wele a ka nimoro kan a bɛ sɔrɔ nimoro fila de kan mɔgɔ mɔgɔ ni mako b'a la ayiwa nimoro fɔlɔ i bɛ kɔdiwari indikatifu bila 00225

ayiwa an b'a fɛ ni an yɛrɛ ma se ka ɲininkali mun tenko la an da ma se kuma mun ma ayiwa mun bɛ e yɛrɛ fɛ sisan ka ɲɛsin togola tv filɛbagaw ma mun bɛ e fɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma waati in kɔnɔ ɲininkali mun ma se ma
i ye ɲininkalaw diyara n ye min bɛ n fɛ o ye bonya masegin de ye n bɛ Togola TV a baarakɛɲɔgɔn cɛman n'a musoman n b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ la ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka na anw sɛgɛrɛ fo yan an b'u bɛɛ fo o la a cɛ a muso an ka foli bɛ u bɛɛ ye nin waati nin na ani an jɛɲɔgɔn minnu fana nana ka na sigi nin kɛ n'an ye an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati nin kɔnɔna na n bɛ min fɔ dɔnnikɛbagaw ye u ka dɔnni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ u k'a kɛ k'a di maaninfinw ma o de bɛ maaninfinw nafa an ka bɔ filomaniya kɔnɔ a tɛ foyi ye sinon ne min sigilen filɛ kɔrɔ ne yɛrɛ lakali tɛ ne b'a daminɛ lɛri comme ça la fo ka taa se sini lɛri comme ça ma kuma y'a dama la n bɛ yɛlɛmɛli kɛ n bɛ yɛlɛmɛli kɛ mais walahi nkalon don nkalon don ne bɛ se ka yɛlɛmɛli k'i ɲɛ fɛ a b'i lanata ka na ne fɛ mais n bɛ baara ɲɛnama kɛ k'a d'i ma i b'a jate ko yɛlɛmani de y'a kɛ ka sɔrɔ yɛlɛmani tɛ mais dɔw ye ale kalan mais u ma makoɲata kalan heyi nkalon mana boli cogo o cogo hali n'a ye san ba kelen kɛ tiɲɛ tile kelen b'a minɛ an ka dɔnni sɛbɛ sɛbɛ baara sinon ne b'o layidu ta jinɛ karamɔgɔw tulo bɛ n kan u b'a dɔn ka i ka jinɛ ko k'a yɛlɛ k'a sumuni ka jala bɔ k'a di nin min filɛ nin ye nin ye jinɛw ka jala fɔlɔ de ye ka jala bɔ k'a d'i ma k'a sɛbɛn bɔ k'a d'i ma i ka bagan fagalen kɔ ka tila k'i kɛ k'i sigi ko n bɛna kɛ de ɲɛnamaya kɔnɔ ala tɛ sɔn a tɛ kɛ o a tɛ kɛ i y'a faamuya mais bi jinɛ karamɔgɔw n'u ye jinɛ denw ko k'u yɛlɛ ka ban dɔrɔn a banna a tɔ min bɛ u t'o ɲɛɲini tun parce que n'i y'a ko i ka kan k'a sumuni k'a ka jala bɔ k'a ka sɛbɛn bɔ k'a ka bagan faga k'a ka ko bɛɛ kɛ k'a ban ka sɔrɔ ka sira d'a ma a bɛ taa sigi wala hali ni furu de don a bɛ masaya k'o furu kɔnɔ wa a bɛ den den wolo furu kɔnɔ a bɛ masaya kɛ a bɛ tɔgɔtigiya kɛ mais u t'a laban tugun dɛ n'u y'u ko ka ban dɔrɔn a banna c'est comme i y'a tigi blessé k'a bila donc n b'o sɛmɛ jinɛ karamɔgɔw la ni min nana i fɛ a ka baara kɛ k'a ban a fɔ a ye nin banna tɔ le ye nin a tɔ le ye nin n'a sɔnna ka na o kɛ o don n'a fana ma sɔn ka na o kɛ a banna mais hali n'a sera karamɔgɔ wɛrɛ fɛ n'o y'a ɲininka a bɛna fɔ ko n karamɔgɔ k'a fɔ yan mais tiɲɛ na ne m'a kɛ o yɔrɔ la e bɛ tɔgɔ duman sɔrɔ mais n'a taara se n'a ko ko karamɔgɔ m'o fɔ n na ne yɛrɛ m'o fɔ mɛn i b'a ye u b'a fɔ ko i k'a ka dun dabiri ka sɔrɔ i m'a ka dun biri donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya aw minnu wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la k'a ka appareilw ta n'o y'a ka kameraw ye ka na ɲininkali tɛnku an na ka bɔ a ka denbayaw ka ka na an b'aw fo aw natɔ tɔɔrɔ m'aw sɔrɔ aw kɔsegi tɔɔrɔ kana aw sɔrɔ n'aw bɔra yan ka taa bolo don baara o baara la ala k'o diya aw ala k'a wasa a ka baaraw kɔnɔ togola teve ni ala k'a sankɔrɔta ala k'a lataga ɲɛfɛ ala ye arasuru sankɔrɔta kira tɔw cɛma cogo min na ala k'a kɔrɔta telew tɔgɔ ten ala k'a lakodɔn telew cɛma ka jigiya bange a ye k'a kɔrɔta k'a kɛ international diɲɛ bɛɛ k'a kɔrɔta ala m'o kɛ se tɛ jɔn ye setigi ye ala ye mɛ an y'a kalifa ala n'a ka kira la olu ka kalifa tɛ bin ala ka barika don aw la ala ka barika don aw la ala ka barika don a la ala k'o kɛ bi don bonya kama nabi ɲumanw bonya kama sɔli ala nabi
Alihamdulilayi an bɛ foli di Togola TV jabaranin filɛbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen na, i kɛra cɛ ye, i kɛra muso ye, i kɛra denmisɛn ye, i kɛra dɔnnikɛla ye, n'i kɔni b'an filɛ la, ayiwa an ka emission duman nin n'a bɛ wele ko ɲɛdɔn kɛnɛ kan, an b'a bɛɛ lajɛlen fo, an bɛ tila ka information di, n' Ala sɔnna ni aw mako b'a la, ayiwa Togola TV fana a bɛ Buwaki yan sisan, ayiwa anw yɛrɛ fana bɛ n'a ye ka baara kɛ n'a ye, n'i ye dɔnnikɛla ye, i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ ɲɛdɔn kɛnɛ kan, n'i sela an ma, an b'an kanbɔ an ka patɔrɔn isaka togola ma min ye togola tv yɛrɛ tigi ye a bɛ deplase ka na buwake yan ka na i ta dirɛti la diɲɛ bɛɛ b'i ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i mako b'a la i bisimila n'i ye isaka kɔntakite ka ban dɔrɔn i mako banna an fana bɛ yan buwake ka ani buwake dafɛdugu ni buwake lamini bɛɛ togola tv bɛ aw fɛ buwake yan sisan ayiwa bazi filanan bɛ yan buwake kɔnɔ yan inshallah abijan buwake an bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ni togola tv ye alihamdulilayi an bɛna aw bila yan sigi ka duwati kɛ ayiwa an tun nana jɔn de fɛ an ka dɔnnikɛlaba jumɛn de fɛ n'o b'a wele buwake yan mamadu kone n'o ko jinatigi madu karte marɔk la a ka so kɔnɔ international a b'a ka baara dɔn a bɛ laturu dɔn a bɛ donsoya dɔn a bɛ jiri fana dɔn a se ye min ye a k'o fɔ a ko n'a tɛ min dɔn a t'a yɛrɛ bolo don a la mɛ n'a bɛ se min na a b'o kɛ mɔgɔw ye ayiwa an tun nana ale fɛ ɲɛdɔn kɛnɛ kan ne min tun bɛ ɲininkali tɛnkula a la o le a ka animatɛri b'a bolo buwaki yan n'a bɛ animatɛri fuseni n'o ko animatɛri filani ye ayiwa min fana bɛ k'an ta jabaranin na dirɛti la an ka se k'a ye an tun o de togola teve ye an bɛ togola teve de sanfɛ teleso min nana ka na buwakikaw ɲɛnajɛ kɔdiwari bɛɛ ka se ka bɛɛ bɔ kɛnɛ kan bɛɛ ka se ka dɔn dɔnnikɛlaw soma donso bɛɛ lajɛlen ani commerçants ani bɛɛ lajɛlen ni émission fana n'a bɛ wele ɲɛdɔn kɛnɛ bɛɛ an mako bɛ bɛɛ la ni émission kɔnɔ wolomali t'ale la an bɛna aw bila yan ala ka waati wɛrɛ yira an na ayiwa an bɛna juru duman kɛ ka aw bisimila k'an bɛn waati wɛrɛ